ndị be anyị kọwarụnụ m etu anyị ga-esi ghọta ife a ndị be anyị na-aga through na mba ya mara ụma na-akwọ aka na-etiri ọkụkọ akị achọrọ m onye ọbụla ma etu anyị ga-esi ghọta ya karịa na na ife na-emekwa n'Igbo si na chi eji edumanya nna abụ afụ ife a na-akpọ genocide 1966 to 1970 ndị Igbo na-aghọrị onwe ha by ha bịa ha sị na ọ 1967 to 1970 ọ 66 ka o bidoro ndị naijiria gburu onwe ha sị na ndị igbo gburu ha gbukwuo ma ndị igbo sef bụchie ndị igbo ọnụ sị na ndị igbo gburu ha ha wee mee gịnị ha wee sụwa igbo ka akwụ sụwa igbo ka akwụ sụwa igbo ka akwụ mgbe ike ji gwụ ha ma hapụ ndị fọrọnụ tinyezie ha na jewe ejewe adụ mma naba anaba adụ mma ọ bụkwa na ife mere igbo n'obere ife ka ọ bụ n'ife ya wụ o mee mba mba ahụ e-recover chebezie echiche mana ife na-agba m gharị wụ na ndị be anyị na-etu ọnụ na anyị kacha nwe uche mana ka ife mere na uche anyị ada eru ka anyị ghara ịbaba onye kpọrọ anyị asị ndị yoruba afọdụ ndị igbo n'anya o nwere mgbe ha ji fụ ndị igbo n'anya nwoke onye yoruba fụ nwaanyị onye igbo sị ka ọ nụọ ya ife ọ na-anụrụ ya ọ ka ọ laa onye igbo zere agbọ nwere ihe ọzọ ọ kpọrọ onye ahụ ọ na-anụ asị but ndị igbo fụrụ ndị yoruba fụwuo onwe ha na ife na-afịọ na Lagos etu a Naijiria dị obodo ghasagoro aghasa onye nwere ego taa ya-enwe echi even ka ife a na-akpọ inwe ego na Naijiria gịnị wụ 10 million naira onye nwe 10 million naira wụ nwa ogbenye ọnụ ntụ apịchakọta ihe a pịchagide pịchagide rụpụta ụlọ a kụrie ya dewe n'ala so ife m na-ajụ ọ wụ ma ndị Igbo na-eche na ihe a ha na-arụsị na Lagos na ha ya-enwe ọ dụọdụ possible ọkwa sị na mmiri ada amado na agha kara aka adị eridu ngwọrọ onye isi ndị a na society ha nwoke na nwaanyị dị equal wee onye gwara ụnụ na ha ya azọkọrọ ife ụnụ niile na Lagos ha ya egbusisi ụnụ ụnụ aka ebi je na-ego ana na-arụ ụnọ o nwere ebe ife ya emeruo mba ha eche echiche ama na ya dị um, emere onwe anyị ebere because ebe ọ bụla anyị jere anyị metọsie enu na ana otherwise by now o nwego mba one ma one ga-awụ ọ dụ etu a ndị Igbo anaba ebe ahụ ma ozie na ana Igbo abatara ha time anyị ji agba egwu a na-enwe obodo enwe obodo ada amị wụrụ ụgbọgụrụ time anyị ji na-agba egwu ya na-agba egwu People's Club wụ oge ndị rijuru afọ fụrụ ụzọ n'ime anyị aka eje ebe dịka Gabon jee Tanzania jee Ivory Coast jee Haiti jee Zambia kene kene ha na nke ha mere eme jekwuo Portugal na Spain kene ha then dozikwuo ụzọ anyị onye na-etinye aka n'ife ọjọọ owepụ aka n'ife ọjọọ afụbeghị m onye wu billionaire cancer bịa ọ ghara ịda afụ ya ụfụ ụnụ achọzina ego ahụ ụnụ na-afụ n'ọ the end ị nwere ego enu ị nwere ana ọ na one room ka ị ya arahụ no matter etu i si nwee ego ofu nwaanyị ka gị na ya edina ofu nwoke ka gị na ya edina because anyị na-ejikwa ịchụ ego emebisi everywhere so back to what I was saying oge eji agba egwu a na-enwe obodo enwe wụ oge ndị nwere ego fụrụ ụzọ aka ekunie je kenesie ụmụ obodo a fụrụ ife na-eme anyị sị na ọ dụghọ mma bụ ife a na-eme anyị kama m ma arụ ụnọ na Lagos arụọ m ụlọ ahụ na Spain ma ọ Portugal ma ọ mention them ndị ahụ mere anyị ebere mana egbuchisia n'everywhere ihe anyị mere wụ ka anyị na ndị Yoruba zọba Lagos ha wee na-akọwa na ọ ma adị possible ndị be anyị aghọtara na ife ha na-akọwa ife ha na-akọwa ha na-echekwari ndị ha na-eche na ogun ọyọ ọshun ndị ego ana unu gorocha ha kụrisie jisienụ ike but i wopụ nkịta akọrọ egosighị ya o chee na mbọ ka ị tụrụ ya ndị igbo jeenụ gụọ Deuteronomy 28 ka ị fụ ife na-eme ụnụ fụkwanụ solution Deuteronomy 28 ụnụ gụchee ụnụ fụ onye ọbụla na-ekwu na ụnụ abụghọ ndị Israel bụọnụ onye ahụ asọ na onye ahụ onye arụ maka na ụnụ ma na ụnụ wụ ndị Israel ụnụ etinye anya na Baịbụl wee mara ebe ife na-eme ụnụ si bido ka ọ dịbagodo otu a